kuchokera ku likulu la tatopa nontho ondale omayino bambo ndikulandireni uh, masiku angapo apitawo tinakambirana kunena kuti mwina pakufunika kusintha kachitidwe ka zinthu and I, I, ndinakamba kunena kuti chinthu chimodzi chomwe tikuyenera kusintha ndi nkhani yokhudza manifesto lerolo ndifuna ndipereke introduction because this will be series imene tikhale timakambirana pafupi pafupi masiku akubwera kutsogoloku mpakana ndithu tifika masiku okavotera ndiye ndikufuna muwakodole anzanu akodoleninso uh, anthu andale nawonso amvere nawo zimenezi cholinga chathu pano again sitibwera pano kuti titukwane wanthu tinyoze wanthu koma timabwera pano kuti tigwirizane tigwirizane nzeru tiuzane nzeru kuti kodi tingakonze bwanji dziko lathu chifukwa at the end of the day Zonsezi zomwe tumakhala tumakambirana pano timanena kuti kodi dziko lathu mmene likuyendera likuyenda bwino? Ngati silikuyenda bwino tingapange chani? Ndiye thats the goal tikamakhala pano tikamakambirana zoti tingakonze bwanji dziko lathu. Ndiye let me take you back quickly um, ngati mwa- ngati mukundionera kumene ka- ka- kamene kankoyamba pano pa ka- ndi pa youtube please subscribe subscribe ngati mundionera pa facebook live ndithu follow my page let's let's talk let's grow together i always say that Padzana paja ndinakamba mawu mawu amene ndinakamba nanena kuti uh, i think pakufunika kuti manifesto tiyambe kuipanga ife anthu so here is the background the background is nthawi yonseyi zaka zonsezi mmene takhala tikuyenda ndi anthu ondale amatibweretsera manifesto and this year again we are going to see the same thing abweretsanso manifesto kutiwuza iyayi ife tidzakupangira ni chakuti manifesto akuluakulu amene amakhala ngati kutikopa ifeyo anthu ovota kuti tipite tikavote okay Ma, pali mawu ngati onena kuti iyayi kudza- ko- tidzakubweretserani mwina 1 million jobs kutikopa kuti tikamakavota tikanena kuti awa atibweretsera 1 million jobs tidzakubweretserani ma mega farms awa tikamakavota akatibweretsera ma mega farms amanena zinthu zambiri zotikopa komano when it comes to implementation tawavotera wanthu aja tawabweretsa mboma alowa mboma akugwira ntchito none of those materialize Ndiye funso nkumanena kuti koma munatiuza. And unfortunately malamulo athu mmene alili samatiuza kunena kuti kodi ifeyo ngati nzika tili ndi mphamvu zanji, tingapange chani pakakhala kuti palibe accountability. When we talk of accountability tikukamba zonena kuti ngati munthu analonjeza kunena kuti pakamatha zaka ziwiri ngati sindipanga zakuti ngati ine ndine mtsogoleri, ndizachoka pa mpando ndiye mtsogoleri uja nkupeza kuti zinthu zijadi sodakwanitsa timapanga chani tingapange bwanji timadziwa kuti government yathu inapangidwa fomu ndi ngodya kapena nthambi zitatu the executive uku kuli anzathu amalamulo komanso uku kuli anzathu ma legislature ma mp ndi anzawo ku parliament Ndiye, anthu amenewa ndi amene angathe kumatithandizira kunena kuti zinthu zomwe tikufuna zithe kuchitika. This was my proposition. My proposition was, we as the people, instead of waiting for the politicians to come up with the manifesto, ifeyo anthu, tikhale oyambirira kukhala ndi manifesto yathu and if need need be then the politicians should address manifesto yathu instead of us we as the people tikakhale nkuyimirira pagulu ayiwo aja nkumatiuza kuti tidzakupangirani chakuti tidzakupangirani chakuti koma ife taauze zomwe tikufuna ndiye iwo aja atiyankhe kunena kuti o oh, mwanena kuti tidza tidzakupangireni chakuti chakuti chimenechichi ife tidzapanga motere motere motere zimenezo zizipangitsa kunena kuti pakhale accountability because we have requested them we have given them what we want and then we examine them We review them tikawapatsa chimene chija akamayankha adzikayankha mafunso a zinthu zimene a Malawi, nzika zikufuna chifukwa let's agree here you know what we need in our country. Mukamanena kuti kuli mavuto ku dziko kuno mukudziwa what you are talking about so you also know kuti because you can't say kuti pali mavuto musakudziwa solution. obviously you know kuti solution ya izizi mavutowa tikufunika kuti ili isakhale vuto ichi chimayenera chikhale chonchi tikanena kuti this is a problem it means it's not in order there is the order way of doing things kapena mmene zinthu zimayenera kukhalira right so ngati akunena kuti apa apa apa sizikuyenda bwino ndiye timanena kuti pali vuto pamenepo So iyiyi nakhala pansi uh, for about two weeks ndakhala ndikulemba journal imene ndikuganizira zoipanga publish soon this journal ndi manifesto ya citizen and it's based on a baseline survey kuti kodi mmakota zemu anthu akukambirana zotani kodi akufuna chani kodi chomwe tikufuna tonse pamodzi including the politicians tikufuna chani dziko lathu kuti lipite kutsogolo Nde today I'll just share with you the introduction because I don't want to take much of your time. ndipanga share introduction and every time I'm coming here ndifuna tiyambe unopanga breakdown manifesto imene yomwe ndayikonza kuyikonzaku this is not just my job It is our collective effort because mavuto inuyo muli nawo mavuto anu kumudzi kwanu ali nawo mavuto anu mudera lanu muli nawo mavuto anu mavuto amene angakhale ku chigawo chakumwera sangakhale mavuto amene angakapezeke ku chigawo chakumpoto i was just speaking with someone today ndimanena kuti I think the goal now should be how can we implement the public manifesto kapena the citizens manifesto kapena titchule kuti citizens political manifesto tingayipange implement bwanji because when i bring it here people may say ah no that's your manifesto but how can we make sure that this is coming from the malawian people ndiye timauzana nzeru pamene paja kuti i think chomwe chikufunika kwambiri ndichonena kuti we need to start from the grassroots tiyambire mu ma households manyumbamo kodi tikufuna chani tikusowa chani tikufuna anthu andale athu apange chani tikachoka from the household we go to the area area as area and uh, you, you can listen to me sindikukamba za political party because when i'm talking about the area ndekuti kuli zipani zosiyanasiyana komano anthuwo iwo what's their need what do they want abwere pamodzi azipange consolidate kuziphatikiza limodzi kudera kwawo kudera kuno tikufunika chakuti ndiye kuti tikukamba za constituency so the one who will be responsible for that constituency ndi mp ndiye kuti mp manifesto yake pamenepo yapangika then tibwerano ma mp onse aja abweretsa ma manifesto from their sikuti akubweretsa ndiwowo by the way but we can decide what we want to do zikamachokera kuma constituency kuja zonse zikabwera kumtunda ndekuti ndi manifesto ya dziko then onsewa anthu andalewa asatibweretserenso manifesto osiyanasiyana manifesto tikhala nayo imodzi tikakhala ndi manifesto imodzi anthu andalewa they have to address zinthu zimene zili ma manifesto ya dziko zimene zikuchokera kwa amalawi that's the idea so let's talk about this here i'm going to share with you the introduction ya document yanga journal yanga imene nda- ndalemba ndaitcha kuti the title is called uh, is titled citizen political manifesto a vision for malawi's future um, m'menemu it is a collective vision for malawi future okay ndiye muli zinthu zingapo ndithu ndazitchula ndapanga break down into um, um, tima subtitles take kuti tsiku lina tikambako ichi tsiku lina tikamba ichi za mu manifesto muja so i'll give you an example uh, ti, ti, mu manifesto mu muli nkhani yokhuza economic recovery and empowerment mu manifesto mu muli control of hyperinflation you know what hyperinflation is panopa

Pali nkhani yokhuza governance and anti-corruption lero ndimamuonera Martha Chizuma anali pa panel amayankhula za zinthu mmene zimayendera and I sat down and started thinking about it kuti kodi chomwe chimachitika ndi chani kuti mkulu woyang'anira za ziphuphu amakhala kuti akukanganakangana ndi boma it's because the expectation ya boma ikamusankha mkulu amene uja amafuna akayang'ane ziphuphu zimene anachita a opposition and that's what i heard from martha chizuma it's so sad yeti boma la nthawi imeneyolo makamaka boma la pano likupanganso nalo ziphuphu ndiye mkulu wa ziphuphu akati akati kuti yayi akuluakulu mboma momwe muno inu ndi amene mupanga ziphuphu because as much as we're going to deal with the past but we still we still have to put everything in control akamakakamba nawo zimene zija ndi zija amanena kuti kuluma chala chokudyetsa ndiye amanchotsa mpaka na lero tilibe mkulu wachani wa ziphuphu you understand right so um, mu manifesto imeneyi tikhala tikambanso za governance ndi anti-corruption nkhani ina tikamba za food security okay we'll talk about food security itself because it does not make any sense believe me or not zaka 60 za independence nkumapezeka kuti mpaka lero anthu ena kumagona ninjala alibe chakudya mpaka lero lero awa i was talking to another person amanena kuti ayamba kugula chimanga akugula chimanga kwa alimi pa mitengo amati about 40000 45000 yet chimanga chomwecho ngati lero akugula 40000 45000 let me tell you this last year ankagula 25000 35000 koma chimanga chinafika mpana pa 130000 and munthu amene amagula ni ndani the same mlimi because anthu akugula chimanga panopawo ndi mavenda and akachigula amakachisunga akachisunga amafuna azagulisa zomwe zija and anthu ake aja iwowo anawapatsa 35000 koma ana- akuwagulisa 130 now chimanga chija chikugulidwa lero pa 40000 mukuona ngati mtengo umene utabwere kutsogolo ukhala ndalama zingati we want food security nde this is the voice of malawians kunena kuti mu dziko mwathu tifuna food security we are going to dwell on that as one of our items in our manifesto chinthu china tikhale tikukamba za umoyo public health health care zimenezozo maboma athuwa atsogoleri athuwa there is nothing that they've been doing nkhani ya zipatala zipatala zenizenizi mankhwala kulibe uh, zofunikira kuzipatala kulibe zogwirira ntchito anamwino athu kulibe anamwino ambirimbiri akumaliza masukulu kuma health science kuma uh, nursing school koma kuti apeze ntchito kulibe so we will also talk about that and the other thing that we also talk about ndimakonda kukamba pano mukabwerera kuma video anga onse mumva kuti nakamba kunena kuti uh, human capital ndi chinthu chimodzi chofunikira more especially ndi economy yathu imene ilili tikufunika ndithu human capital kuipanga emphasize so we are going to talk about education and skill development so ngati boma ngati a- a- anthu andale anthu andale kodi anthu amenewo achite chani pa nkhani yokhuza za maphunziro and zotukula maphunziro okay ndi ntchito zina zamanja Tikambanso nkhani zina zokhuza business and investment opportunities. You remember last time I talked about um, kunyanja kuja eh? the opportunity that we have ku Lake Malawi. I'm glad that anduna atatimvera anatengako idea imeneja adayamba sanapange implement yonse koma adayamba tinanena kuti why should we sell timaland timene tija ti tima 15 by 30 kunyanja nkumagulitsa kwa anthu. Anthu aja akamakamanga timanyumba tawo tosaoneka bwinobwino, who do we expect kuti angabwere kumene kuja kudzakhala mtimanyumba ngati timene tija? We want infrastructure development. Tikufuna zimenezo. Ndiye tiyambira pa business and investment opportunity imene tikunena kuti Amalawi lero, lerolo ndaona ka video kena. Amalawi ambirimbiri apita akuti akukafunsira ntchito ya u HSA. Ambirimbiri. It means there are no opportunities. So we want to see kodi anthu andale amenewawa when it comes to business kapena ma investment opportunities what are they going to do? Funso lathutu silalikulu sitiafunsa manifesto ife tili ndi manifesto but they have to address our questions muzapanga bwanji nde atifotokozere ndondomeko yake we don't want someone to come and say i have this manifesto ife tikubweretserani ma bridge we are going to ask you we are going to tell you what we want number one and then we will ask you ngati mufuna mukhale mtsogoleri wathu ichi ichi ichi mupanga bwanji ndipo nthawi yake ikhala iti because we want that accountability and then we are also going to talk about security and uh, uh, justice the, these are the very very important things so nkhani zonsezi tikhale tikumakamba pang'ono pang'ono sitingakambe zonsezi tsiku limodzi Gule savinira nyimbo imodzi yayi tizikamba pang'ono pang'ono lero ndi introduction chabe sindikufuna kukamba zinthu zambiri ndiye i'm going to read the introduction part of my document kuti mumve kuti kodi ndikuchokera pati it's a 20 page document but a Ndayiphwanyaphwanya bwinobwino kunena kuti nanunso mukhoza kumva. Anthu andalenso akhalenso atha kuwerenga. Kenako tione kuti kodi tingapite chitsogolo limodzi bwanji? Tingapange zinthu bwanji? So the introduction is this is a um, citizen political manifesto and this manifesto represents a bold new vision for our country, the warm heart of Africa, Malawi. For too long, our country has faced persistent challenges, including

Ngakhale panopa zinthu zathina kwambiri koma tikuyesesabe, tikukhalabe mu nyengo iti? Tikukhalabe mu nyengo imeneyoyo. So this manifesto which is the public manifesto, the citizen political manifesto, it seeks to transform our nation by outlining actionable goals for the future. And these goals, they are not just goals, but goals that prioritize the well-being of you and me, the people of Malawi. osatinso china chilichonse manifesto imeneyi ndi chimene itatithandize now mukandifunsa kuti so what is the purpose of this manifesto it is so simple i'm saying the purpose of this is to demand accountability from our political leaders anthu andale chifukwa tatopa ndi anthu andale they do the same things over and over and over satopa amakhala ngati kuti mwina makolo awo ndi munthu mmodzi and then we want to ensure that our resources are used effectively and to empower every malawian citizen to take an active role in shaping the future of our country ndipo tinena kuti our beautiful country

Tikufuna atsogoleri ongolikonda dziko lets forget about politics lets forget about political parties lets forget about kuti kodi inu mukuchokera chigawo chiti tonsefe tingobwerano pamodzi kungofunano kulikonza dzikoli zinthu ziyende bwino am going to ndikamamaliza ndikuuzani zokhudza Brics kunjaku kuti kuli geopolitical ikuchitika geopolitical ikupanga intensify ndiye ndikuwuzani zomwe zikuyenera kuchitika I'll talk about, I'll talk about that as well so what, what, what do I mean by this so you know through a collaborative and inclusive process we aim to set a clear roadmap

the warm hearted of africa malawi ndiye wina akhoza kubwera nkumanena kuti ah kodi zimene zinachitikako kuti then you, you do not belong here if you start thinking like that you do not belong here ku malawi sitinakhale ndi mastadium but we want to see those stadiums zizachitika anthu oyambitsa ake ni ndani ndi ifeyo anthufe Ku Malawi sitinakhale ndi zi, zi ma steamer, zima ship zikuluzikulu pa nyanja. Mukanena kuti iyayi zimene sizinachitikepo, ife tikuti tikufuna zimenezo zomwe sizinachitikezo zizachitike, zizatheke. Eh? Mukanena kuti iyayi ku Malawi sitinaoneko ndege zikuluzikulu zikubwera zikutera pa bwalo la, la, la ndege and bwalo la ndege tinali nalo limodzi sitingakhale ndi mabwalo 10 zizachitika. It all begins with you. ifeyo tonse tikabwera pamodzi ndikukambirana bwino tipanga zinthu zonena kuti dziko lathu lipite chitsogolo. Sitikufuna kuti ana athu, zidzukulu zathu, zidzukulutudzi zathu zizatidandaule ife kunena kuti we didn't play our role simply because magogozeni kapena anthu ondale akukakamira mipando koma palibe chimene akupangapo. Think about this. Sugar 5 years ago or 4 years ago anali pa 600, 550, 600 lerolo akapezeke pa 6000 zikuyenda sizikuyenda we need to fix that we need to fix yeah, and this is not the responsibility for the government alone but collective effort and zikuyambira pati zikuyambira pamenepa ndiye nkhani imene ndimafuna ndikupatseni that is the introduction of my journal imene again ndayitchula kunena kuti uh, it's titled citizen political manifesto a vision for malawi's future now if you want to read this document it's for free ndikhoza kukugawirani mukhoza kundipeza ku um, uh, ku whatsapp nambala yanga ili pamwambapo mukhoza kundipeza kumeneko ndikupatsani document imeneyi read it ngati mukuona kuti pali nzeru ina yofuna kuphatikizirapo let's add let's add this is not just me it's for us it is for our children it is for all people azibale wathu azichemwali wathu aziankolo wathu azigogo wathu it's for everyone it's for everyone maonet ndiye wina anandifunsa kuti ndingobenthula pang'ono ndisanapitirire kunena kuti ndipereke chitsanzo chitsanzo chipite makamaka pa nkhani yokhudza uh, food security Ndizakamba bwino likazakwana tsiku limenelo loti tukamba za food security kuti mu manifesto zokhuza food security tukamba zotani. So chitsanzo ndichonena kuti ifeyo ngati nzika we know this and this is through ndakamba kale baseline survey. Tikufuna chakudya chokwanira. Tikakamba za food security tukamba za chakudya chokwanira. Sitikufuna ma politicians abwere anene kuti iyayi tikubweretserani chakudya kapena akuti iyayi pa mbendera pathu pali ujeni, an, zitsononkho za zakudya. No, what we are saying, we as the people, we want food. We want ample food. We want enough food. We want adequate food. I can use any vocabulary, but what we want is enough food for everyone ndiye mu nkhani imene muje manifesto imeneyi zokhuza food security ndikukamba kunena kuti kapena amalawi akukamba kunena kuti tikufuna mu dziko lathu tikhale ndi chakudya chokwanira zaka zitatu in reserve mundimvetsetse pamenepo eti chakudya chokwanira zaka zitatu in reserve kusonyeza kuti mu um, timati nkhokwe zathu zachimanga zija nkhokwe zathu zachani ka za ADMARC tikhale ndi chakudya chokwanira kuti even the next three years kutakhala kuti kwabwera cyclone Freddy kwabwera njala kwabwera chi- chi- kwabwera amati chang'amba kwabwe- kwabwe- whatever anything else that can come koma still more malawians are going to be fed malawians will still have food for the next three years now The question is kwa andale tizafunsa unena kuti ife zomwe tikufuna ife ndi izi how are you going to accomplish this that's how we are going to kwapanga review nkuona kuti kodi awatithandiza kapena satithandize they will be answerable to this manifesto ndiye ndangopereka chitsanzo eti koma tikhale tikukamba zambiri zochuluka ndingokuthokozani kwambiri kunena kuti um, timakhala limodzi timakambirana zinthu ngati zimenezi now to end this um, um, session ya live ndinakuwuzani kunena kuti kuli geopolitical tension imene ikuchitika kwambiri um, mahata anabwera pano mahata Ndimamuuza nthawi zonse kuti ndi munthu wanzeru kwambiri. And Mahata ndi munthu onena kuti Mulungunso anangomudalitsa mwapaderadera. Now, when I say that, I don't mean kunena kuti I support a political party kapena I'm supporting his political party. No, but what I want to tell you is, ineyotu sikuti ndimanena kuti, "Ayi, ndifuna ndikhale mtsogoleri, mtsogoleri, mtsogoleri." No, what I want to see is Malawi doing better. If we have people who can make things or who can change things, who can transform our country to make it a better country, I'm going to support those people. Mahata pam- pamuzi pano anakhala akukamba zokhuza um, dollar kuti tikam- timapanga rely kwambiri ku dollar and kuti zinthu zina zizasinthe dollar tikuyenera tisapange rely kwambiri but let me tell you this there is a big thing that is happening with BRICS because BRICS ikunena kuti we are controlled by the western and simply because dollar ndi imene ikupanga control everything ndiye tikufuna tisiye reliance yapa dollar akukamba the same same things that mahada said and they are planning they have already started panopa they have doubled in number now in africa mudati muonetsetse bwinobwino mupezeka unena kuti kuli ethiopia kuli south africa ndi amene alowa now if there is something that we need to do is to team up ndi anthu ngati amene aja chifukwa tikakhala nawo limodzi nkumakambirana zonena kuti economy iliyonse ikhale payokha Economy iliyonse ikhale ndi mphamvu payokha zizatithandiza. Panopa ife economy yathu sikuchita bwino chifukwa choti tikamakhala timanena kuti tikudalira ndalama imene amaitcha kuti chani kodi uh, resource currency imene amaitcha kunena kuti um, international currency US dollar kulikonse so zimenezozo kuchitika zinthu ku BRICS kuchitika zinthu nde chinthu chimodzi chimene ndaberako nzeru kumeneko anena kuti akuwapempha anthu awo aku western kuno kuti akuluakulu panopa chimene mukuyenera kuchita pezani golide musunge golide because golide pa dziko lapansi ali pochepa ndi akukumbidwa golide uja every time every day every time um, and golide amene ujayu ndi amene adayambe kupanganso value ya ndalama and if you look at golide ngati amene uja sakumbidwa ku western kuno yayi amakumbidwa ku africa kuja

and the only way we can do that is we should not be selfish we have to love our country dziko lathu tiliyike pa mtima pathu ndale tiziponye uko panopa tingoyang'ana kuti how can we fix this we are in mess we are in mess ndiye ndinamumverako Petulo Sambo Muhango Meta 4 anayankhula mfundo ina yake imodzi inandigwira mtima kwa basi. Ananena kuti ga- tikakhala ndi galimoto ikaonongeka mabreki timapita timakasintha mabreki, chikaonongeka china timapita timakasintha chinthu chimene chija, koma zikaonongeka zinthu zingapo injini kupeza kuti yabalalika ya, ya the best is not to change the engine the best is to sell that car kapena kukayitaya ndikukagula galimoto ina because ndalama zimene mutagwiritse ntchito kuti mukonzere galimoto ija ndi chimodzimodzi kuti mukangobweretsa galimoto ina yanyuwani and at this point in time mu nthawi inoyo ndiyonena kuti sitikufunanso kungoti ya umati boma ndi lomweli ayi panopa tifuna tisinthe zinthu zinthu zisinthe that's what we need to do okay so ndikanena za petulo sambo muhango I'm not, i do not mean kuti i belong to dpp because i know peter sambo belongs to dpp ine siwandale ine si wachipani ine ndikungonena kuti tikonze dziko lathu ndipo ngati pali anthu amene tikuwaona kuti akukamba za nzeru zothandiza dziko lathu we are going to support them mwandimva ati pamenepo eti amayi ndi abambo ndikuthokozeni kwambiri mukhale ndi weekend yabwino mawa la uh, sunday amene mumapita ku church mawa pitani bwino amene munapita lero zikomo kwambiri remember to pray for our church up in our country amene munapita lachisanu kaya ena mumapita mande It all works together. Let's remember to pray for our country. Let's remember to pray for these uh, political leaders azitsogoleri athuwa kuti mulungu apatse nzeru zochuluka asamakhale ouma mitu ngati njere za pichesi komanso mtima wokakamira zinthu ngati sizikuyenda zinthu zikakanika timamusiyira wina kuti amene angathe kuyendetsako zinthuzo apange zinthu zimenezi god bless you mugone bwino zikomo kwambiri omayenda obaba